Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse komwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife a Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno.
Ah, ndabweranso ine phunzitsi katakwe pano pa Independent voice malawi group kuphunzitsa amalawi ah, cholinga changa chimene ndabwerera kungofuna kukumbutsani kuti mmene ndimayankhulira kuti a dpp akamaona inu amalawi amakuonani ngati ndinu anthu opusa anthu osazindikira zitsiru za anthu iwowo ndi ochenjera ndikuyankhula izi pa chifukwa choti panopa ndondomeko ya zaulimi zipangizo zaulimi zotsika mtengo sabusidi makoponi fetereza amene timagulira ku- ku- ma- makoponi anthu ambiri mukusangalala mukuti boma ili lachita bwino kwambiri potsitsa mtengo wa fetereza chifukwa kuti nanga si boma lijali timagula pa 15000 wa makoponi ameneyo nde pamene abwera awa atsitsa apungula 5000 kusala 10000 nde pamenepo pamene pali mafunso a ine kuti kodi boma ngakhale lapungula choncho kodi anthu amene azilandira makoponi kodi akhala ochuluka ngati mmene ama- limachitira boma lapita lija chifukwa boma lapita lija anthu amene amalandira makoponi amakwana anthu okwana 2.7 miliyoni nde boma ili utali umene apanga aona kuti nanga si mbuyo mu pa nthawi imene adali boma iwowa anthu amene amapindula ndi makoponi amakhala anthu okwana 900000 samakwana olo 1 million nde aona kuti kodi tipange bwanji kuti tiapusitsa amalawi tiaona amalawi ngati zitsiru tipange bwanji nde apungula chiwerengero cha anthu amakoponi chi- opu- opindula ndi makoponi chi- chija kuchichotsa pa 2.7 miliyoni pamene achisiya a- a- asiya achakwera iwo afika pa 1.1 miliyoni kodi achotsa mamiliyoni angati pachoka pamenepo 1.6 miliyoni anthu amene awachotsa nde akuti atsitsa fetereza kufuna kukuchingani inu amalawi kukupeperetsa inu amalawi kukutengani ngati ndi zitsiru agang'a mwa nthawi zonse mmene amakuonera ngati anthu osaphunzira anthu osazindikira akutsitsirani cholinga choti inu mungoona za mtengo okhawo umene atsitsawo musaone za anthu ochuluka amene achotsedwa amene sapindula nawo pa uh, makoponi chabwino zitati chabwino asiye mtengo womwewo umene udalipo wa 15000 boma lapita lija ndiye koma anthu opindula makoponi olandira makoponi akhale 2.7 miliyoni amene amachitira Chakwera kodi pangalowe mabiliyoni angati nanga pamene achosa 1.6 miliyoni kusala 1.1 miliyoni kodi pamenepopo ndi mamiliyoni angati amene boma ligwirisire li, li, li, ligwirisire ntchito Nga- ngakhale thumbalo alisiya pa 10000 muona kuti pamene apa juga yake ndi yoti no boma likufuna labere amalawi pamenepopo pachosedwa ndalama zochuluka kwambiri pachosedwa mabiliyoni ochuluka kwambiri kuli bwino akana- akanazisiya ngakhale mitengo yomweyo ya ma 15000 yo koma anthu alandire makoponi ochuluka koma chifukwa kuti boma ili ndi lokhu- ndi la- ndi la makhuluku akuganiza zosisa mitengo ya fertilizayo kusiya pa, fi- pa 10000 wakoponiyo kusiya pa 15000 pamene adali ndi kuchosa anthu okwana 1.6 miliyoni ndiye kumati pamenepo kuti akuti akuthandiza amalawi ndiye inu ndikumasekerera pamenepapa kuti boma koma limeneli osati lapita lija kodi inuyo mulandira koponiyo muyipeza izitu dpp njira zomwe amagwirisira ntchito ndi njira zachidule ngakhale sukulu yomwe tikutama pano tikuitamayi kuti ikhala yaulere kutani muziko mu muchitika zinthu zina zimene inu mukhumudwe koopsa kwambiri kumati so no bora sukulu ikadakhala yolipiritsa njira zomwe amakonda kugwirisira ntchito awa ndi zimakhala njira zake zachidule njira zake zimakhala zoti iwo azitamidwa mbuyomu agangawa mmene anali boma ndithu tima ifeyo timakane timangoti a ndalama yathu ndi yamphamvu e kutani timati chocho e boma ili ndalama imakhazikika imakhala yamphamvu timati chocho Muma, ndinene kuti mumati chocho mbuli inu chifukwa choti akuluakulu anuwo amakuwuzani zimenezo koma tiye tipite pa msika mmene timagulira zinthu zinthu zimakhala zokwera mitengo kwambiri ndalama akuti ndi yamphamvu koma zinthu zikungokwera siku ndi siku mitengo koma akuti ndalama ndi yamphamvu chifukwa choti ah, ndi zimene akuwuzani Aku- akuluakulu anuwo ku dpp ko ndiye nkhani iyi muyiwonesese bwinobwino kodi boma lachosa mabiliyoni angati pamene thumba la fetereza alisisa mtengo uku ndi kuwabera amalawi komanso kuwaona amalawi ngati ndi anthu opusa ndi anthu ozindikira okha amene angazindikire zimene ndikuyankhulazi amene angavomereze zimene ndikuyankhulazi koma mbuli zoti siziziwa kena kalikonse ndiye kuti zindizuzula ineyo koma inu olo masamu a katundu wanji zikanati kuti eh, mmene apungulira anthumu chifukwa apungulatu umo tino Ei, olo olo thumba akadalisiya pa 5 pa 5000 ndiku anthu makoponi ndikupe- ndikupereka makoponi kwa anthu okwanira 1.1 million thumba ndikulisiya pa 5000 ndalama ikadakhala yochepa kuposera mmene boma lapita lija limagwiritsidwa ntchito popereka makoponi kwa anthu okwanira 2.7 million ndalama ikhoza kukhala yochepa muwerengesere bwinobwino masamu pamenepo tili m'mavuto kwambiri ndi chipani chimenechi zochita za chipanizi ndi za ichichichi ndi za ukhuluku nde ukhuluku apapa kuchita kuonekera chonchi kukubwera kuti koma ti- ti- muziko muno tikhalamo ukhuluku wina muone pano pamene akukwezera zinthu mitengo zikwera zinthuzo mitengo azikwezakweza akaona mukuti apa pande takwezadi mitengoyi ndi ndi maperesenti ochuluka kwambiri tikuthamangira ku zisankho nde zinthu zimayima phe ndi ameja nde iye amapanga zoti ikhazikike ikhale yokhazikika koma malawi pamenepo ali ndi chipyera cholinga kuti tizatama kuti ti- ife tizikhala ndi chithunzithunzi choti ah takhala nthawi yayitali zinthu zisakukwera mitengo ndikuti boma ili ndilabwino zinthu ndikuti aku- aku- akukhozamo mu dziko muno ndi boma la, la anthu ochenjera owatenga amalawi ngati zisiru boma limeneli inu zidayamba zachitika kuti zimenezi president kungowina nthawi imwe kuyamba katundu kukwera mitengo zidayamba zachitika kuti mudziko muno president akawina kungolowa kumene boma zinthu zimaonetsetsa kuti zisinthe pamenepopo kusintha kukuyambire pamenepopo pamene wafika iyeyo bomapo ngati zinthu zimakwera mitengo zikanayenera kuti ziyime zisamakwerenso mitengo koma muone pano pa mitengo imene adasiya a Chakwera ndi imene tikugulira pano pa zinthu ndi yosiyana kwambiri kutalitali kwambiri chinthu kumakwera times 2 mu nthawi yoyambirira ngati inoyo kuti afikire 2030 zinthu zizakhala zili pa bwanji olo inuyo mukumayankhula pano mng'ano anthu enanu tikamakuuza ti- mukumayankhula mng'ano mmagulumu we eh, uchi ni boma koma limeneli eh, enatu nde akuvomereza mwachisisi koma atcheneke ena a dpp akuvomereza koma mwachisisi nangasi anthu awa ah, mapulani awo amene amachitira eh, ngati boma lapita lija limagawa chimanga chochuluka kwambiri nde iwo aja chimanga chija amachigawa ndikumathandiza anthu achilomwe okha Ma, anthu enawo kumakhala ngati anthu osafunika kuma o- o- os- osamalandira cho- chimanga ndi anthu ngati amene aja mwaonetsetsa ndi amene akumayankhula kuti a bola ndi mcp inachoka chifukwa akuziwa kuti ngakhale iwowo chipani chichi chili boma koma iwowo chifukwa chipani chichi cha sankho chimakomera iwowo ndi kuti chizichita zokomera iwowo nangasi anthu adazolowera zolandiralandira anthu amenewo pakasinthidwa boma ndi anthu amene amakhala pasogolo kwambiri kulira ndi amakupusisani inu anthu azipani zi- a- amitundu inani kukupeperesani kuti mupange zoti munthu wawo iwo abwerere m'boma lero munthu wawo wabwerera m'boma anthu akupoto simulandira chokudya anthu apakati simulandira chokudya anthu amene alandire chakudya ndi alomwe okhaokha chipani cha usiru cha dpp chipani chonyenga cha dpp inu thandizo loti likada- likadatha kuthandizidwa malawi yonse nde iwo aja amagawa pakati 50 percent yokuba 50 percent yokugawa kutundu wa alomwe alomwewo nde azisangalala kuti zinthu zikuyenda bwino mu dziko muno inu amene munathandizira alomwe kuvoterano nde azikupangirani mwano kuti a bola ndi mcp tidaichosa bola wathu akulamulira nde iwe chewa amene udathandizira nawo kubwezeretsa chimbalangondo chimenechi m'boma upindula chani pa mawu amenewo iwe tumbuka amene udathandizira kubwezeretsa chimbalangondo chimenechi upindula chani pa mawu amenewo iwe tonga iwe ngoni iwe muyawo upindula chani pa mawu amene akuyankhula mulomwe kuti bola mcp tidaichosa olo inuyo amitundu ina muzizuzika ife alomwe sitingavutike azitikondera chifukwa choti akulamulira ndi mulomwe zathu lero ndi zimenezi mmene ndanena kuti ayawo simulandira chimanga anthu aku mangochi sanakuikeni gulu lolandira nawo zolandiralandirazi anthu aku machinga sanaku, sanakuikeni gulu kumene kumadyedwa chiteze mukukhuta chiteze ulendo uno Mutha- mu, ulendo uno chiteze chikathamo mukukhuta gondolosi chifukwa ndinu zitsiru za anthu atumbuka inu zitsiru za anthu munathandizira nawo kubwezeretsa chimbalangondo chimenechi m'boma lero taonani akukusalani pano pakuti simulandira nawo chimanga chimanga chikupita kwa alomwe okhaokha akuti kumeneko kumene kuli njala nde dpp imeneyo pamene boma lapita lija limayesesa wina aliyense kulandirapo ndipo anthu chimanga chimene chimalandiridwa chimakhala chimanga chochuluka kwambiri tsopano awa pa 100% ya chimanga chimene akulandiriza 50% ya kuchipani 50% yowapasa alomwe inu mupindulapo chani ndidanena kale zimenezi koma malawi kusamva nde lero lino mavuto ndi amenewo mukhaula kwambiri ndi chipani chimenechi cha dpp munandino kuona kuno kuphunzitsa katako independent voice munagulupu kuphunzitsa amalawi ndakuyanani kwambiri mitu youmayo anthu oyipa anthu asankho anthu akupha malubino tsopano akuphedwa mu dziko muno pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kutsogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso Share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.